aa kalatayi inachoka kumudzi kumalawi obwande achimwene muli bwanji tsiku la lero Ife kwanu kuno tili bwino. Moyo ukadalipobe, Ambuye akutisungabe. Kumacha komanso kumada. Ifetu izi sitizitenga mwachizolowezi. Ujeni, za fotereza wotchipha zayamba achimwene. Chaka chinobe nkhani zakebe zikukhala zovutirako. Komabe bolani zayamba. Mukudziwa inu bwino bwino nkhani yokhuza fotereza otchipa ndi nkhani imene ndakhala ndikung'amba kukamwa kwa nthawi yayitali kuyambira m'buyomu kuti tikumakakamiza chinthu chimene tikudziwa bwino lomwe kuti chikutivutabe. Ulendo uno simungakhulupirire kuti mudzi wathu wonse uno mayina amene atuluka a anthu oti agule fotereza pa mtengo wotchipha ndi anayi basi. Anayi enieni ndi amene atuluka. Ndiyetu ee! Kulitu nkhondo achimwene. Anthu akulephera kumvetsetsa kuti mwati folo! Zakhala bwanji? Chiwerengero cha anthu amene alandira makoponiwo chaka chino chimayenera kuchepa ndithu nzoona. Koma mwina chimene sitinachite anthufe ndiye kuwakonzekeretsa anthu kuti zinthu ziyenda choncho. Nthawi tinali nayo Koma zamalonda a fotereza otchiphazi penapake zimadzayenda ngatitu zamalonda a fodya oletsedwa uja wa chamba amwene. Pamakhala kachinsinsi kenakake pokuchita zinthu za fotereza otchipha, osafuna kufotokoza bwinobwino kuti ndiye zikhala bwanji, zikatende ziyenda bwanji. Ayi ndithu, timachita kudikira pomalizira penipeni kuti anthu ena ake amene akuyenera kupindula mu ndondomekoyi adziwe komaliza kwenikweni kuti inutu dzina lanu latuluka, inu ayi dzina lanu palibe. Ndimamuuza Namagetsi wangayo kuti chabwino fotereza weniweniyo akhoza kumachedwa ndi zoona kamba ka zifukwa zina, koma amwene, chochedwetsera maina kuti anthu adziwe ngati achita mphumi kapena ayi ndi chani? Ndikudziwa mudzinena kuti aah obwantasa, palibepo nkhani pamenepo. Zikhoza kuoneka choncho inde, koma munthu akuuze pano, mvula yayamba kale kung'anima kumwambako, akuuze pano kuti obwantasa pepanitu, inu dzina lanu silinatuluke, Ndiye ugwira mtengo wanji amwene? Loko kupanga manyowa pakadali pano ndiye munthu ukayambira pati? Nthawi yatha kale iyi. Ndi chifukwa chake ndimanena kuti anthu adzidziwa nthawi yabwino ndi cholinga choti ngati ndikulimba mtima adzilimbiratu osati lero ndi lero kungokuuza kuti aa basitu palibepoyi. Sakomoka munthu? Za fotereza otchiphazi Timangoona kuzilimbikira amwene. Panopa bwezi anyamata tikuphunzitsa kuchokera ku sukulu za ukachenjede za ulimiwa titawapezera ndalama. Tiwapatse, aphunzitse anthu za mmene angapangire manyuwa kuchokera ku zinyalala zimene tikumasowa nazo kolowera. Ndi mmene fetereza akumakwerera chaka ndi chaka mtengo. Panopa timayenera kuyamba kuwakonzekeretsa anthu. Azindikire akhoza kulima, osadalira mchere wa mu nthaka okhaokha. Michere ya mu nthakayi Kumadziwa ndithu kuti ikutiwonongera nthaka yathu. Nthaka ikuguga. Koma ayi ndithu osafuna kuchitapo kanthu kuti tikonzenso nthaka yathu. Anyamata akatakwe odziwa za ulimiwo, ayi ndithu kumakakhalira m'dzigoba mwa chafera m'thengomu, kumavina nyimbo iliyonse yotuluka po choyimbira cha DJ Dzidzidzi. Bwanji umandiseweretsa? Bwanji umandiseweretsa? Chuma chili mu nthaka koma Nyasalande makosana sakufuna kuyikapo nzeru zina pa ulimi. Tikuchitabe ulimi omweomwewo wakalekale uja, pamalo pomwepomwepo, nthaka yake yomweyomweyo, komatu chiwerengero cha anthu ndiye eh! chikumakwera chaka ndi chaka molapitsa. Ayi ndithu, adindo osakhalanso ndi chidwi kuti kodi ndiye tipange bwanji pamenepa? Ujeni, Kungoti kumbali za ulimiku, sindikudziwa kuti n'chifukwa chani sitikufuna kuyikirapo mtima kwambiri. Zina zimene tikumatanganidwa nazo n'zopanda pake, za zii zenizeni. Achimwene, ndikudziwa mwina mwake mudzidzifunsa kuti nanga kodi pano ndiye chimene chalowa m'malo mwa malonda a fodya kwanuko ndiye nde ndi chani? Mm, amwene, yakhalatu ili nyimbo chabe imene takhala tikuyimba kwa zilumika zingapo tsopano. Chaka ndi chaka anthu amakumana kumakambirana za mbewu yolowa m'malo mwa fodya anayambatu kalekale kukambirana koma akadapitirizabe kukambirana kuti aone zikhala bwanji pena ndimadzifunsa kuti koma inu mitu yathu imagwira bwinobwino ntchito eti kuyamba kukambirana mwana wanga oyamba agoloso asanabadwe mpakana anabadwa ndikuwapeza akukambiranabe za mbewu yolowa m'malo mwa fodya kenaka mpakana pano wakula akufuna tsopano kulowa m'banja koma anthu akadakambiranabe kuti kodi nde mbewu yolowa m'malo mwa fodya ikhale chani pakatipa kunabwera ena ake achamba akuti iyayi obwande chamba ndi malonda abwino kwambiri amenewa akhoza kuposa chingambwe mumalimachi amwene ndi anthu anachilima chamba mpakana pano sichikudziwika kuti kodi ndiye tidzilowera nacho kuti ndani akugulayo nanga chifukwa chani akuluakulu athu sanayikepo chidwi chambachi chikadakhala momwe anthu amakambira kuti n'chandalama kwambiri, n'chifukwa chani nanga tikupitirizabe kudalira zinthu ngati chingambwezi, zimene pano tindalama take tikamabwera, timabwera tongodzadza m'manjamu basi? Munthu kuzunzika ndi vava, manja kuchita kupanga chikundu, koma zokabwera ku okushoni, zolilitsa, mwamva inu? Zaulimizi koma anthu zoyenera kuchita amazidziwa ndithu. koma timasankha kupanga zozondoka basi ino kuchita kwathu kwa zinthu kumakhala kumeneko basi ujeni amandiuza agoloso mwana wanga yekhayo kuti akuti pali anzake ena ake kaya akuti ka matchangalawisi akuti kaya koma amati akuti agwirizana kuti akuti andipatse ulemu wapadera ineyo bwande bwantasa akuti chifukwa ndalemba makalata nthawi yayitali kwa basi ukulemberani inuyo achimwe nanga okondeka amafuna akuti akuti andipatse udotolo ndizitchedwa kuti dr bwande bwantasa chifukwa akuti ndalemba kalata kwa zilumika makumi awiri tsopano 20 years tikulemberana ndiye ndili mafunso pang'ono nachita jenkha ndithu munthune kusukulu paja zinandivuta kulekezera sande 2 teremu yoyamba ndiye tikalandira chikalata chimenechichi cha ulemuchi ndiye kuti zitanthawuza kuti basi ndife ophunzira omwe inki tsopano zimangokhalabe zinthu zodabwitsa kuti manyasa nkhani ya mapepala a ulemu ndiye timawakonda kwa basi timapanga chilichonse chotheka pepala tikhale nalo basi mfunda tisinthe azititchula kuti dokotala bwande bwantasa zilibe kanthu kaya ziyenda bwanji koma bola ndisinthe mfunda basi ndiyetu zimayambira patali achimwene ngakhale makosana athu a ndale nkhani zake zimakhala zomwezomwezo ku ndaleku pafupifupi mwina aliyense kumeneko ndi dotolo amwene dr ujeni dokotala ujeni akuti kutchudwa kuti misita sizimalemekezeka kwenikweni tili ndi vimadotolo ku nyasalande kwathu kuno zimene sizinalowe mkalasi ena udotolo wake kumangowakhazika pa chikumba pa khonde basi nkumachezana nthano kenaka pomaliza pa sabata imodzi amvekere ndinu dotolo basi muzitchedwa dokotala timakonda kwambiri madulira amwene kwa anzathu kunja muliko kuli atsogoleri ambirimbiri andale koma sitimamvako zoti ayi koma dokotala wakuti wakuti ayi koma profesala wakuti wakuti ee koma sikunotu kuno wina aliyense amafuna adzikhala dokotala ndiye ukatchukatchuka kuti ndiwe dotolo kenaka udzadziwika kuti iyi kuti zaudotolo zijatu sizinatheke ndiye kumakhala kuchita kaguna amwene ndiye ndibwerera bwanji munthu oti umachita zako zonse bwinobwino zimakuthekera koma cholimbana ndi kumakakamira mifunda ngati ya uprofesala udotolo ndi chiyani Ndi, mu, muli chiyani m'mifunda ngati ya uprofesala ndi udotolo? Ngati kuti kufunitsitsa kwambiri m'mifunda, bwanji osakatenga mifunda imene wina wake sangabwere kudzakuvuta nayo kuti kodi Obwantasa, mfunda umenewu mwachoka nawo pati? Pazifukwa zingati? Anakupatsani ndani? Ine n'tapatsidwa mpata, achimwene, aah, kuli bwino kumatchuka ndi mifunda ngati Bishop Bwande Bwantasa, mifunda ngati Fa, Fa, Father Kafada, Father Kafadala, ndiponso kuyambira lero mudzingoti ambuye bwande bwantasa mwamva mifunda imeneyi nanga alipo amene angabwere kuti iyayi anakupatsani uambuye bwande bwantasa ndi ndani zina zomangofunika kuvomereza basi onse amene zasokonekera za udotolozi Tabwerani, mudzingotchuka ndi limeneli basi. Ambuye Ujeni, Ambuye Ujeni, Bishop Ujeni, ah, amwene. Ah, osamalembana nazo. Tcherese ya ubwande nthawi ina yake nde nde nde DJ dzidzidzi amwene. Lero itsitsimuke, mawa ipunthwe, kumadabwanso kuti kodi akuluakulu. Kodi ndiye kuti mm, tikulowera kuti kuti kwenikweni? ikapambana kumadzifunsanso wekha kuti kodi ndikondwe kapena ndilire kapena ndidzimvere chisoni kapena ndidzichekecheke kapena ndidzibaye ndi mpeni mutu life m'bale wanga life ndi nchoncho usakwiyeyi